Setanta fertos, duos graves ma no in perìculu de vida, pro un'incidente capitadu a duos trenos de sa metropolitana de superfìcie de Casteddu, chi si sunt iscutos a pare, a ora de sas otto e mesa custu manzanu in carrera Vesalio a pagu tretu dae su centru cummerciale Auchan de Pirri. In su trenu fini viazende chentuchimbanta pessones, su bonu istudentes. S'allarme l'ana dadu deretu e a su locu sunu suprios sos carabineris, sa politzia e sos pompieris de su cumandu provinciale, paris a sas ambulàntzias de su chentedecheoto. Totu sos ispidales de Casteddu sun istados allertados pro poder collire sos fertos. S'ispidale Brotzu at suspesu s'atividade ordinària pro garantire sos sucursos in presse. Sa frenada e sa tambada de sos trenos an fatu iscùdere a pare sos passegeros, ma su chi istat pejus est unu de sos machinistas, arregradu in sas lamieras che l'an dèpiu bocare sos pompieris. Su bonu de sos fertos, sos sanitàrios los an medicados ube est capitadu s'incidente, sos prus graves che los an picados a s'ispidale. Como at a èssere s'inchiesta de sa Procura de Casteddu a crarire pro ite sos duos trenos fin in su matessi binàriu e a sa matess'ora. Sas duas iscàtulas nigheddas de sos trenos ant a dare datos pro crarire menzus comente est capitadu s'incidente chi podiat andare pejus puru. Dirgràssia familiare capitada eri note in Lanusè, Unu pensionau de setantaduos annos prima at mortu sa muzere, Luigia de setantaset'annos e a pustis s'est mortu issu. Maridu e muzere chi pro medas annos sunt istados emigrados in Germània los ant acatados custu manzanu, coladas sas nobe. A su locu sunt supridos sos agentes de su commissariadu de sa bidda chi ant aviadu sas indàgines pro cumprèndere comente est capitada sa dirgràssia. Dae sos primos rilievos paret chi s'òmine, Apat afocau sa muzere e a pustis si siat impicau. Sas indàgines las est coordinande sa Procura de sa Repùblica de su Tribunale de Lanusè. Confcommercio, Confindustria, Confesercentes e Confapi regionales intervenint chin una nota cumpartia in sa chistione de su bandu Lunga Estate chi pertocat sa destagionalizatzione. Sos assòtzios denùntziant chi a pustis de s'adòbiu de su bintotto de frevàriu duamiza e bìndighi, cando los aiant convocados in s'assessoradu de su traballu pro faeddare de su programma, no ant ischidu prus nudda. In cussa ocasione, iscrivent sos assòtzios, amus cumintzadu unu diàlogu chin sa Regione pro modificare sos bandos fatos in sos annos passados e non fàghere sos matessi irballos. Sa botza de su bandu novu la depiabamus bìere intro metade de Sant'Andria pro publicare su bandu deretu a pustis e sas richiestas si depian esaminare a metade de jannàriu de cust'annu. Ma totu custu no est capitau, denùntziant sos assòtzios de categoria. A oje no amus bidu botza peruna e cando at a essire su bandu, si mai at a essire, b'est su perìculu chi non pichet in perunu cussideru sos bisonzos de sas impresas. Confcommercio, Confindustria, Confesercentes e Confapi sutalìnean chi custa borta puru sa Giunta si ch'est ismenticada de su turismu e pessat chi pro sas impresas non contet su tempus chi colat. Est dae printzìpiu de su duamiza e bìndichi chi amus pediu a s'assessore a su traballu novas de su programma Lunga Estate e fintzas de s'urgèntzia de su bandu novu, Como est tardu e sas impresas de su turismu chi sun programmande s'istajone duamiza e sèichi chentza àere securesas no ischin cando an a poder godire de un'istrumentu profetosu a dispettu de totu sas peleas burocràticas. Denuntziamus su cumportamentu de sa Giunta contra su turismu, concruit sa nota de Confcommercio, Confindustria, Confesercentes e Confapi. Nois amus a sichire a pedire a custu esecutivu de aere prus rispetu pro sas polìticas de su turismu chi però. Sunu istentande a arribbare. Istituire s'Agenzia regionale pro sas bonìficas ambientales chin sas funtziones chi como sun in capo a sotziedades partecipadas de sa Regione. Est sa proposta fatta in Cussizu regionale dae sos Riformadores sardos. S'obietivu est cussu de assentare unu setore chi fintzas a como at gestiu male su dinare pùblicu, at nau su cussizeri regionale Michele Cossa. Su chi est capitau a Igea lu podent bìer totus. Sa proposta nostra punnat a centrare totu sas cumpetèntzias in d'una agentzia ùnica regionale pro evitare gastos, corrutzione e furas. In su setore de sas bonìficas an ispesu chentina de miliones ma de resurtaos non si nde biene. Su desinnu de leze, ammaniau dae su Centru Istùdios de sos Riformadores Sardos, previdit s'istitutzione de s'Agentzia Regionale de sas Bonìficas e de che cantzellare totu sas sotziedades partecipadas de sa Regione cumpetentes in matèria che a Igea, Carbosulcis, Fluorite Silius. In custa manera si diat garantire una gestione curreta de su territòriu e sa ricualificatzione de sos zassos mineràrios e industriales non prus in atividade, nana sos Riformadores. S'Agenzia diat àere puru poderes de protetzione tzivile chin sa possibilidade de intervènnere in presse pro parare fronte a emergèntzias ambientales. Su personale de s'Agenzia s'at a assùmere chin d'unu cuncursu pùblicu e chin d'unu cuntratu a tempus indeterminau o determinau, ant nau sos riformadores. Una pianta orgànica definia dae sa Regione at a evitare assuntziones pacu craras che a cussas deliberadas dae pacu dae Igea. At a èssere s'Azzurra Basket Oristano sa prima rivale de sa Pallacanestro Nuoro in sa 'e tres fases de su campionadu regionale de Serie D. Sa Federbasket, difatis, at definidu su calendàriu de su Girone B. In sa prima zorronada, sos nugoresos si sun pasados e an a torrare in campu sàbadu, su bintitres de jannàriu, in sa Palestra Coni pròpriu contra sos aristanesos. Sa formatzione allenada dae Marco Moledda in custas chidas at a traballare chin contipizu pro torrare a cumintzare su campionau. Depet torrare a moghere dae sas duas bìnchidas in fila a pare e ponner a un'ala sas partias pèrdias chin s'Olimpia Olbia e chin sa Dinamo Sassari. In s'istajone regulare sos sirbones ant bintu tres partias e sun ùrtimos in classìfica. Como an s'ocasione de si riscatare e arziare in graduatòria, mancari siat unu campionau cumpetitivu e sos zòvanos de sos Sirbones, medas bortas depene parare fronte a iscuadras formadas imbetzes su prus dae veteranos chin esperièntzia.